Ah, mwadzuka bwanji abale ndi anansi mu dzina la mbuye wathu yesu khristu Ah, benjamini part 2 kuchokera pa genesis chapter 42 vesi yake ndi ya namba 15 genesis chapter 42 vesi yake ndi ya namba 15 mukumbukira bwinobwino pati yoyamba ija kuti tinaphunzira zakunena kuti sitikuyenera kusiya ge- kumusiya benjamini mbuyo ayi pa nyengo zathu zonse angakhale pa maphunziro kandi pachani sitikuyenera kumusiya benjamini mbuyo Uh, tikuyenera kutsogoza benjamini pa china chilichonse chathu pa moyo wathu pa banja lathu angakhale pa bizinesi kandi pa utumiki tikuyenera kuti benjamini atsogole chifukwa chachani benjamini pa moyo wauzimu amatanthauza kuti mkhristu yesu benjamini pa moyo wauzimu akuyimira ndi khristu yesu ngati tingatsogole opanda benjamini sizingatheke tamvetserani genesis chapter 42 verse yake ndi ya namba 15 akuti mudzayesedwa ndi ichi pali moyo wa farao simudzatuluka muno koma akadze kuno mphwanu ndipo tumizani mmodzi wa inu aka- akamtenge adze naye mphwanu ndipo inu mudzamangidwa kuti mawu anu ayesedwe ngati zoona zili mwa inu penatu pali moyo ma, ndipo adze naye mphwanu, ndipo inu mudzamangidwa, kuti mawu anu ayesedwe ngati zili zoona zili mwa inu. Penatu pali moyo wa Farao, muli ozonda ndithu. Ndipo anaika onse m'kaidi masiku atatu. Ndipo Yosefe anati kwa iwo tsiku lachitatu, Chitani ichi kuti mukhale ndi moyo. Ine ndiopa Mulungu. Ngati muli oona, mmodzi wa abale anu amangidwe m'kaidi, momwemo mukani inu, mupite naye tirigu wa njala ya mabanja anu. 20 koma mukamtenge mphwanu kudza naye kwa ine, kuti atsimikizidwe mau anu, ndipo simudzafa. Ndipo anachita chomwecho. Tamvetserani okondedwa anga. A, a, amagwiritsa ntchito yoti kodi siinu azondi? Akati azondi zimatanthauza ngati akazitape. Akazitape amene amati akagwidwa m'maiko amenewo amayenera kuphedwa. Ndikukumbutsani pang'ono ku buku la, Hab, la, la Lahabi. Ah, Lahabi mkazi wa dama limene likupezeka ku Yoswa. Yoswa chapter 1 kutsika m'munsimu. Kukupezeka Lahabi mkazi amene anabisa azondi, amene anapita anatumizidwa ndi Yoswa kukazonda mzinda wolonjezedwa. Tamvetserani, azondi aja adazindikira kuti akagwidwa aphedwa, ndipo adabisala mu nyumba ya Lahabi mkazi wa dama uja. Ndimafuna tingolumikizana kuchokera pa mawu amene akulankhula Yosefe kuti kodi siinu azondi? Tamvetserani, anthu aja akukana azibale ake a Yosefe kunena kuti siife azondi koma tadzera kudzagula cha tirigu ndi chakudya chifukwa m'dziko mwathu muli njala. Tamvetserani, Baibulo likunena kuti koma anthu awa ngakhale adapita kukagula chakudya ku dziko ili, adali atamusiya Benjamini m'mbuyo. mukayang'ana pa part 1 imene taphunzira ya benjamini kuyambira genesis 42 vesi ya namba 1 mpaka namba 5 taphunzira za kumusiya benjamini mbuyo kumene sikuyenera kuchitika m'miyoyo yathu ndiye tikupitirira ndi nkhani imeneyi ndi benjamini chapter number 2 benjamini part 2 kuyambira vesi ya namba 15 mpaka na namba 20 baibulo likunena kuti yosefe atawamva atawazindikira kunena kuti no anthu ada akuti abwera kuzagula sazondi akuti yosefe adawauza kunena kuti mukuyenera kugwidwa nonse ndi kuyikidwa m'ndende chifukwa cha chani wakuti wakuti palibe pamaso pano ndipo iwo aja anazindikira kunena yosefe amazindikira kunena kuti ah, ngati pagulu ili palibe benjamini choonadi sindingachidziwe ngati pagulu ili palibe benjamini ndi amene ali ndi choonadi benjamini ndi amene ndikuyenera ineyo kumumvera Benjamini amabweretsa choonadi chimene Yosefe anazindikira kuti akalankhula Benjamini, ngati pali Benjamini, anthu amenewa tikuyenera kuwakhulupirira ndi kuwasiya kuti akhale ndi mtendere wawo. Tamvetserani, chifukwa choti anthu aja analibe Benjamini koma adanyamula ndalama zokagulira kudziko kuja. Anthu aja adalibe Benjamini koma adanyamula golide wokapereka kudziko kuja. anthu aja adalibe benjamini koma adatenga siliva ndi nsalu zokoma ndi mafuta kuti akapereke ku dziko kuja ndi cholinga kuti akapatsidwe chakudya koma baibulo linena kuti sadakwanitse kugula ngakhale adali ndi golide sadakwanitse kugula ngakhale adali ndi, ndi siliva sadakwanitse kugula ngakhale adali ndi uh, mafuta onunkhira chifukwa chachani pa iwowo padalibepo benjamini haleluya ndiye yosefe akwauza kunena kuti tikumangani nonse mukhale ndende awiri mwa inu anyamuke ndi tirigu mupite ku dziko kwanu kuti anthu angafe ndi njala koma ena nonse inu mukhala ndende koma kuti awo atulutsidwe amene ali ndendewa mukabwere naye mphwanu benjamini afike pano kotero akuti anachita chomwecho anapatsa tirigu nabwerera naye koma ena adayika ndende ndipo enawo adatero anapita kumene kuja nakamtenga benjamini nabwerera naye tamvetserani baibulo likunena kuti adasiya ndende ngakhale adali ndi ndalama adasiya ndende ngakhale adanyamula mafuta onunkhira okagulira chakudya adawasiya ndende ngakhale iwowo adali ndi golide wopereka kwa yosefe kunena kuti atenge chakudya mvetserani izi zidachitika chifukwa chachani ngakhale adali ndi zogulira zowayenereza izi zidachitika chifukwa adamsiya benjamini pa ulendo wawo ndimafuna ndilankhule ndi wina wake ndimafuna ndikumbutse wina wake kunena kuti mukansiya benjamini m'mbuyo angakhale muli ndi zoyenereza pa moyo wanu simukalowa mukansiya benjamini m'mbuyo angakhale mumatamika ndi mapemphero simupambana lero lino anthu ambiri ndi odwalabe koma akupemphera chifukwa chachani adansiya benjamini m'mbuyo Lero lino anthu ambiri sizikuyenda pa moyo wawo daily kukwera phiri koma nyengo sizikusintha chifukwa cha chani adamsiya Benjamin m'mbuyo. Lero lino mabanja ambiri ali nkuvutika koma mabanja awo ndi opemphera ndi chifukwa cha chani zochitika izi adamsiya Benjamin m'mbuyo. Okondedwa mukamsiya Benjamin m'mbuyo angakhale mukhale inuyo abusa simungapambane. Mukamsiya Benjamin m'mbuyo angakhale mukhale pansi pa utumiki wonena kuti anthu ena pa utumikipo akumalandira inu simungalandire. Mvetserani, ana a Yakobo awa, chifukwa adamsiya Benjamini m'mbuyo, koma nkunyamula ndalama zoti akagulire kwa Igupto, sanakwanitse kugula. Lero lino anthu akulephera kubowoleza moyo wawo ngakhale ali opemphera chifukwa chachani adamsiya Benjamini m'mbuyo. Lero lino anthu akukanika kulandira machiritso awo chifukwa chachani adamsiya Benjamini m'mbuyo. Lero lino anthu akukanika kupemphera kuti mwina mwake afikire mlingo wina wa moyo chifukwa chachani adamsiya Benjamini m'mbuyo. Okondedwa, mukasiya Khristu Yesu pa moyo wanu ndi kudalira mapemphero anu simungapambane. Ana a Yakobo awa adamsiya Benjamini popita kukagula kwa Igupto. Ankadalira ndalama zimene adanyamula. Ana a Yakobo awa adamsiya Benjamini m'mbuyo popita kukagula chakudya kwa Igupto. Ankadalira golide amene adanyamula. Ana a Yakobo awa adamsiya Benjamini m'mbuyo kudalira tirigu, kudalira mafuta amene adanyamula, kudalira nsalu zoyera zimene adanyamula, kuti zimenezi zikafikitsa, zikakwanitsa kugula chakudya kwa Igupto ngakhale alibe Benjamini. Lero lino anthu ambiri akudalira mapemphero awo. Ah, chifukwa choti ine ndimapemphera ndikwanitsa kukalowa. Ah, chifukwa choti ine ndinabatizidwa ubatizo wa m'madzi ine ndine wopambana. Ah, chifukwa choti ine ndimatere, ine ndimapereka chakhumi, ine ndimatani. koma adamusiya Benjamini mmbuyo pa moyo wawo. Ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni, kuti mukasiya Benjamini mmbuyo pa moyo wanu simudzapambana. Mukasiya Benjamini mmbuyo pa banja lanu simudzabowoleza. Mukamusiya Yesu Khristu mmbuyo mwanu ndithu simudzapambana, pakuti Benjamini akuimira Khristu Yesu. taonani ngakhale anali ndi ndalama koma sanakwanitse kugula ngakhale anali naye golide koma sanakwanitse kugula ngakhale ananyamula mafuta onunkhira sanakwanitse kugula koma mapeto ake anayikidwanso ndende lero anthu ndi opemphera koma ali ndende akupemphera daily koma ali ndende ya banja lero anthu ndi opemphera ali ndende ya business akupemphera daily koma ali mu ndende ya business lero anthu ndi opemphera koma ali ndi ndende ya utumiki akungotumikira mipando daily akungotumikira mipando chifukwa chachani adamsiya benjamini mbuyo lero akhristu ambiri ali mu ndende za moyo wawo monganso ana a yakobo adayikidwa ndende ngakhale adali ndalama monganso ana a yakobo adayikidwa ndende ngakhale adali n'golide monganso ana a yakobo adayikidwa ndende ngakhale adali n'mafuta ndi siliva chifukwa chachani adasiya benjamini mbuyo lero anthu ambiri ayikidwa ndende ngakhale ali opemphera chifukwa chachani adamusiya khristu yesu okondedwa benjamini akuyimira khristu yesu ngakhale muli opemphera koma ngati mungasiye khristu yesu mbuyo zindikirani mukhalabe muli m'ndende mukulabasika choncho mukhalabe muli m'ndende mukwera phiri choncho mukhalabe muli m'ndende mukusala kudya choncho tsogozani khristu yesu pa moyo wanu chonde osasiya benjamini mbuyo benjamini akuyimira khristu yesu tisamusiye benjamini kudalira mapemphero athu tisamusiye benjamini kudalira kusala kudya kwathu tisamusiye yesu khristu mbuyo kudalira chifukwa cha mphamvu zathu ndi mmene ifeyo tilili ndimafuna ndilankhule ndi wina wake ndimafuna ndipemphere ndi wina wake ndi mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti tsogozani benjamini pa moyo wanu tsogozani yesu khristu pa utumiki wanu tsogozani khristu yesu pa chilina chilichonse chanu tikatero tidzakhala opambana ambuye akudalitseni evangelist chikondi faison pangani like share and follow kuti timalizire limodzi part yomalizayo simukagula tirigu ngati mungasiye benjamini mbuyo simukagula tirigu ngati mungamusiye khristu yesu mbuyo sitikalowa ngati tingadalire nzeru zathu ndi kuthekera kwathu ambuye akudalitseni pangani like share and follow amen